o wee bụrụ ya ụmụnne m abịakwa m ọzọ n'ihe onyonyo nke ụbọchị tata kedu ndị m ji bịa ọya kpudebe m nso adanne ada na-eri ukwu anụ ada na-eri obi anụ na imeju anụ oke ada sọ nwa bịa nso kpụrụ oche gị bịa ka m gwa gị ihe na-amarụ nwa indomie nwa gbara igbe na rug nwa chukwu kere ụbọchị ụka bịatụ bịa na m ga-agwa gị ka m kuziere gị ihe ị na-amahụ ọ bụkwanụ ihe eji wee mara ụmụaka ndị igbo ndị ada ndị adaeze eh? ndị adaeze anyị ndị egovin nwa ọkwa i tochasị afọ kịta anyị na ha aba higher institution mahadum a sị gị mara ha dum mara ha dum ọ bụhọkwa sọ n'ụlọ akwụkwọ mara ha dum abụghị sọsọ n'ụlọ akwụkwọ ka ị kwesịrị ịmara ha dum ị ga-amara ha dum n'ezinụlọ gị ị ga-amara ha dum n'iro ị ga-amara ha dum n'iro ị ga-amara ha dum na be uncle ị ga-amara ha dum na be aunty ị ga-amara ha dum na be mma nnukwu ị ga-amara ha dum n'ụlọ akwụkwọ maka na ndị Igbo sị na a na-esi na ụlọ wee mara mma wee pụga n'ama o wee bụrụ ya ụmụaka anyị ụmụ agbọghọbịa indomie babies ị fụ ha ha ekechasịa wụọ mbọ agụ n'aka wụọ mbọ agụ n'aka na were ihe eji etecha iru techasịa onwe wụnye fụ weavon na-emezi isi ha na kparazie eh, iphone iphone generation ṅakwa ntị ka m gwa gị ha kwadochasịa ọ na-ahụ ekorozie ha akpa hello aunty I'm coming over aunty biko anyị nwere break na school achọrọ m ịbịa anyị nwere two weeks break achọrọ m ịbịa anyị nwere one month holiday aunty a sị m ka m bịa ka m magodi ka Lagos dị ka m mara ka Port Harcourt dị ka m mara ka listen ṅaa ntị ka m gwa gị ọkwa ị fụ i wee kwụchasịa mbọ agụ aka na ọkpa wee nya nke ị nyara n'ihu i wee bịa be aunty ee chi efo ụtụtụ ịka dina n'elu bed hmm? ọ na-akụ 8 o'clock 9 o'clock 10 o'clock ịka dina n'elu bed itete etete nọrọ ebe ahụ ị na-apị phone hmm? ị na-apị phone i wee nọgide ya itete ịbịa na parlour ịtụkọ ọkpa ihe ha nwa bum short abi ha na-akpọ ya gị wee tụkọ ọkpa ị gbaa tv ịbụrụ ọchịchagwụ ị na-eche nke anti nshiri ị ya-eri ị na-eche nke anti nshiri ị ya-eri ị maha na mgbe ị bịara be anti na anti ya enwe ezumike ị maha ṅakwa ntị ka m gwa gị ihe ma ihe ị naghị eme be nne gị na be nna gị eh? ị ya-eme ya be anti nke ị ya-eji eme be brọda ewee gwa gị na a na-esi n'ụlọ wee mara mma wee pụga n'ama hmm? ịnọ be nne gị nọrọ be nna gị chi ụtụtụ gwuo idina na akwa ị ma na nwatakịrị na-ebu ụzọ etete binie zaa na iro zapụ gị iro zaa n'ụnọ sapụ efere wee mee erimeri ịma ihe ndị ahụ agbasaha gị ihe a ịnọgide toruo oge ịba mahadum ịkọrọ akpa baa mahadum iruo na mahadum ahụ ijichi ike isichara indomie ụbọchị ishikwara ụbọchị isi ijegoro nri na canteen akwa ị na-eyi n'ahụ ị na-achịye dry cleaner ọ sara ọsacha ọ saa ma iyiri n'ime ahụ hmm. ị na-ekwe enyere onwe gị aka o ị na-akwadokwa na ị ya-aba be di ọkwa nwaanyị ụwa nwaanyị ụwa ị ya-aba be di tụọ ime mụta ụmụ zụọ ụmụ sụọ akwa ụmụ kpochie nshị ụmụ ị maghị na imebe ya na be nna gị na be nne gị mgbe ị ya agazi be onye ọbụla ọ bụ anti onye ọbụla gị na ya adị na mma ị nwere ike ịga be ya ịgazie be ya ị mara na enwere oge nwaanyị ji ekuni na akwa ụra ị mara na enwere oge eji eme ihe ọbụla a na-eme imechazi ya mgbe imechaziara ihe ị na-eme ị nọziara mgbe aka ya adịziri onwe gị nwee ohere chọrọ inene ihe onyonyo ụmụazị ndị nke onye bịara be ha ahụ ị nerụtakwanụ ha anya ịmakwana na ha ya ahụ ahụ mara na ha ya ata ha atụ asị ego na ị bịara ụfọdụ na-ahụ ha bịa ha eche na ha bịara ịgbara ya odibo ị bịakwa ịgbara onye ahụ odibo maka na ọ wụ na ị bịa ha ọ nọkwa bịa mhm. ọ wụ na ọ chọrọ odibo ọ kara ịkpọtago ya before ị na-abịa sef ị ghọtago na ị ga-abịago nwa ihe m ji ekwu ya ihe onyonyo anụnwa maka ndị na-aga awụsa ọkpa n'elu tebụl ị gaa be mmadụ dina pịa n'elu akwa onye dada ụka chi egwu chi egwu egwu ihe ama aka nri na aka ekpe ebe ihe ebido eh? ị nọrọ nwaanyị bịara be ya ị na-eze ọ bụrụ nwunye nwanne gị nwoke ọ na-eze gị onwedughị ya like imetụ aka ihe daa like inyere ya aka ị nabazie inebe anya isi ehi oyi evi nye gị ya e ji wee ọyịma na aka nri kwụọ aka nri aka ịkpa kwụọ aka nri ị nụbeghị ị nụbeghị inu ahụ aka nri kwụọ aka nri aka ekpe aka nri kwụọ aka ekpe aka ekpe kwụọ aka nri aka nri kwụọ aka ekpe aka ekpe kwụọ aka nri ọ bụrụ na onwe ha ị naghị na anyị ya anyị enyego na ị gara be mmadụ jiri agwa were gaa be mmadụ bụrụ onye ya gị gaa be mmadụ i mecha ị na-ana onye ahụ na-asị hei ee na ya apụkwa m n'ahụ ọpụpụ ha ọ ya apụkwa m n'ahụ ị na-akwa eme ya ị na-emeri ya onye ị na-akwadokwa ihe e jikwa wee na be gị ma nnukwu m mgbe ahụ ọ na-asị ihe e ji wee na be gị gị mere na iji ihe ejije wee na be gị ihe ọma ma ọ bụ ozi ọbụla ị na-eje ma ọ bụ ihe ọbụla ị na-eje ya e ji ya wee na be gị onye na ya ahụ mgbe ị bara na be gị na ọma mfịa gara ọma mfịa gara ije kpọrọ onye odibo dobe ọ nara gị ụdị ifu mhm. ị mụta na ụmụ gị nwee ike dozie na ụmụazị idozie n'ụlọ be di gị ị nwee ike mekọta nwa onye ya arụwa ha n'ọrụ maka na ha haziri ezinụlọ taa sọsọ nwoke ọ bụ ya ka m ji wee bịa Indomie generation n'ọnụ bekee nne mgbe ị nọ na be nne gị zụba onwe gị echena ka nne gị zụọ gị zụba onwe gị ebe ahụ na ịmara ọrụ kwesịrị ịrụ dịka nwaanyị